No est istadu un'incidente istradale pro neche de unu mezu pirata, ma unu tentadu omicìdiu. Est s'acusa chi sos carabineris de sa cumpannia de Lanusè ant fatu a Pier Giuseppe Demurtas, bintiduos annos de Àrtzana, arrestadu custu manzanu. Dae sas indàgines, difatis est essidu a campu chi Demurtas at investiu a un'imprendidore de Fonne de trintun'annos, Paolo Busia, cajonandeli fertas graves chi l'ana custrintu a unu ricòveru longu e a una riabilitatzione chi galu oje no est acabada. De s'operatzione, mandada dae innantis chin sos militares de s'istatzione de Àrtzana, sos cassadores de Sardigna e un'elicòteru de su nùcleu de Casteddu, nd'at faeddadu custu manzanu in s'ìnteri de una cunferèntzia istampa su capitanu Claudio Paparella, cumandante de sa Cumpannia de Lanusè. Su fatu est capitau su batòrdichi de maju a ora de sas ses mancu unu cuartu de manzanu. Sas cumpannias de Busia e Demurtas si sunu brigadas in d'unu locale de Lotzorai. Sa cumpannia de artzanesos at isestau a sos zòvanos de Fonne in sa provinciale bintisete, Tortolì Biddamanna, a s'artària de su bìviu pro Àrtzana. Una màchina at firmau s'Audi de Busia, chi si ch'est faladu pro aberguare ite fit capitande, ma sa Fiat Punto guidada dae Demurtas l'at investiu lassandelu dirmajau in mesu 'e su caminu, fertu a manera grave. Sos carabineris ant cumpresu, fachende sos rilievos, chi sos contos non torraban chin su chi ant contau sos tistimonzos, E tando an aviau sas indàgines tècnicas e sun resissios a iscopèrrere comente sun andadas a beru sas cosas. Sos militares an denuntziau pro cuncursu àteros nobe zòvanos. Duos an azudau a Demurtas a acontzare sa màchina a pustis de àere investiu a Busia. Como su zòvanu artzanesu est in su càrcere de Lanusè a disponimentu de s'autoridade giuditziària. Sichit sa protesta de sos docentes sardos destinados a picare servìtziu in continente, in medas an isseperadu de pedire s'aspetativa chentz'istipèndiu ca non si che podent tramudare ca an famìllia. Sos insegnantes chin sa valìgia an fatu un'ùrtimu apellu, Pedimus de èssere impreados in sa provìncia nostra pro rispòndere a sa richiesta de sustegnu a sos dischentes disàbiles, e biere garantiu su rispetu de sa professionalidade e dignidade nostra. Sos docentes ammentan chi su Ministeru de s'Istrutzione at autorizau s'impreu de insegnantes chi non sunu ispecializados pro su sustegnu a sos dischentes disàbiles picandelos dae sa gradatòria e, prima, dae Roma, an nau chi nono a sos docentes chentza ispecializatzione pro sos postos de sustegnu. in favore de cussos de ruolo, a lu sutalineare sun sos docentes matessi chi sichini nande chi custu cheret narrere chi sos postos an andare a personale chentza ispecializatzione, abilitatzione e esperientzia in classe. Sos insegnantes de ruolo an pediu che a s'annu passau un'assegnatzione provvisoria a su sustegnu, Sos postos a curtzu 'e domo difatis bi sun pro totus, ma su Ministeru at nau chi nono chin unu provedimentu de sa ministra Valeria Fedeli. Unos cantos insegnantes an fatu sos primos ricursos, àteros an rinuntziau picande·si s'aspetativa. Ma custa dificultade non pertocat petzi sos insegnantes sardos. Bi sun peri sos collegas sicilianos prontos a gherrare. Dae oje su Miradòriu de Via Ciusa, in Nùgoro, dae ue si che biet su Monte Ortobene, Baddemanna, sos Montes de Uliana, est dedicau a Badore Sini, abocau, poeta, intelletuale, connotu pro aer iscritu sa poesia A Diosa chi, musicada dae su mastru Giuseppe Rachel, est diventada sa cantone Non poto reposare. Sa cerimònia l'ana fata custu manzanu, presentes su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu, s'assessore a sa cultura Sebastian Cocco, sa neta de su poeta Maria Chiara Sini, s'assessore regionale a su bilànciu Paci. Sa manifestatzione Il viaggio di A Diosa nel mondo, giornate dedicate a Badore Sini, l'uomo, l'avvocato, il poeta, est cumintzada in sa galleria Il Portico, chin s'inauguratzione de una mustra chin sos iscritos originales de su poeta, documentos, Òperas de arte chi l'ana dedicau artistas meda. Nde mentovamus una, s'òpera de s'iscultore Pietro Longu, unu libru chin su testu de sa poesia A Diosa. Intre sas dedicas a sa figura de Sini e a sa poesia, b'est fintzas una fede de oro, unu aneddu de oro, chi at fatu fàghere Bustianu Rosas, l'at mutiu A Diosa, est destinau a acumpanzare s'amore comente contat sa poesia de Sini. In sa chistione de sa nàschida de sa Consulta tzitadina de sos assòtzios de pessones chin disabilidades, intervenit chin unu documentu firmadu dae totu sos cussizeres de opositzione, Pierluigi Saiu, cussizeri comunale de Uniti per Nuoro. Pensamus chi si depet fàghere unu passu a innantis e chi su Cussizu Comunale si depet pònnere a traballare deretu pro dare una risposta adeguada a sas richiestas de medas pessones chi azudan a chie nd'at bisonzu, iscrivet Saiu. S'Istatutu Comunale previdit, intre sas formas de partecipatzione de sos tzitadinos a sa vida pùblica, sa nàschida de consultas chi podan orientare chin su parre issoro sos issèperos de chie guvernat. Pro cussu, pensamus chi siat de importu, a dare bida a sa consulta de sos assòtzios de sas pessones chin disabilidades, at concruiu Saiu, pro àere unu cunfrontu chin chie cada die afrontat problemas chi non benit bene a sichire ignorare. Saiu pedit chi si convochet de urgèntzia sa Commissione Servìtzios Sotziales pro faveddare de s'istatuto de sa consulta ca cheren cumprèndere ite b'at iscritu e comente podent dare su contributu issoro. In prus pessamus chi in commissione, nat Saiu, si deppant ascurtare sos rapresentantes de sos assòtzios ca cherimus arribare a unu testu cumpartiu chi siat su menzus possìbile. Sichit sa crisi de su cumpartu edilìtziu in Sardigna, ube in s'ùrtimu annu ant tancau trechentos barantuna aziendas e dae su duamiza e doichi sunt mancaos belle oto miza postos de traballu. A lu nàrrere est sa Confartigianau Impresas Sardigna, sos nùmeros s'acatan in su documentu supra s'edilìtzia fatu dae s'Osservatòriu pro sas Impresas Minores e Mèdias de s'Assòtziu, picande in cunsideru sos datos Istat e Unioncamere. Dae su duamizeseichi a su duamizedechesete su setore at pèrdiu su zero virgola nobe pro chentu de sas aziendas registradas, sos addetos sun su dechesete virgola battor pro chentu in mancu rispetu a su duamizedoichi, chi cheret nàrrer a pèrdere setemiza setichentos sessantasete istipèndios. Su setore est colau dae sos duos miliardos e trechentos chimbantunu miliones de euro in su duamizesete a su miliardu e battoschentos chimbantases miliones de su duamizebìndichi, Sunt aumentadas sas vèndidas, chin un'incrementu de su decheoto virgula dues pro chentu dae su duamiza e bìndichi a su duamiza e seichi. Su dechesete pro chentu de sas domos, imbetzes, sas domos sardas, sunt in conditziones metzanas, contra a sa mèdia italiana chi imbetzes est de su seichi virgola oto pro chentu. Custa borta puru sos datos nos dan a biere chi sos fràvicos sardos istentan a ch'essire dae sa crisi, nat Giacomo Meloni, presidente de Confartigianau Edilizia Sardigna, e sas dudas in sa normativa atasian galu de prus su mezoru de unu setore chi patit s'interpretatzione lìbera de sas lezes e atacos su prus de sas bortas chentza contu e chentza capu. In custos annos su cumpartu est andau addennantis gràtzias a sos interventos de sos privaos in sas domos, concruit Meloni, e a cussos prevìdios dae sos pianos pro sa domo. Pacas òperas mannas, imbetzes, sunt istadas apaltadas e pacos sos fràvicos fatos a nobu.